Monga mukudziwa azifumu kuti Getu watchuka kwambiri makamaka ku Malawi. Iyi ndiye ndi videonso ina ya Getu kunyumba kwawo kumene amakhala ndi akuluakulu. Taonerani video ya Getuyi. Apapa ndi I think i kitchen. Uyo ndi kitchen. So kitchen Getu awa ali apawa azibale ako azibale ako Mm. Uyu mkulu wanga wanazi mulango. wamkulu wako sister aswera bwanji Taswera gai. swera na azizukuru amene mwana wako ali kuti Awa amene ndi namba 2. woyamba ameneyi Awa namba 2. Wa nambala 2. o amene amati o- wa miyezi wa chaka miyezi folo uja Ndi wanga bewa. Wa chaka miyezi folo renga mai. ndiye uyu ni wandani Ndi wanga. wa- wako nanga wina woyamba wa Getu ali kuti Natenga ali ndi mayiwo. onse awiri Sawire. nanga awari uku tione awa Uyo. Aje mwanga ndiko mwana kwa sewa jana mabasa. a- a- mapasa awo ukongora atu pepa pepa ukongora eh, eh, ambuya akudarisi eh? eh, eh, anaja anaja nsima

Alright, so kitcheniyo bwanji. Imeneyi ndiye inali nyumba ya Getu. Inali nyumba ya Getu. Mm. E, e, ndiye inatatu. Ndiye umakhala ndi mommuno ndi mamuna wako. Amene akutchulidwa paja kuti anathawa anathawa. Amati anathawa tauze anthu kuti mamuna wako wa- Mamuna pembi ndikukhesi pomwe pomwe. Mamuna uja kuti ndinamuthawa uja ndinamuthawa mnyumba yake mmene ndimene ankakakamira kuti ndizikhalamo. pakuona ndi mmene ilili nyumba ndi ukana kumba zidina kalenga mitenda matenda adaladala kukamadza kuti nazidani azidwala kambora sombe zidina ndi chifukwa chake ndinathawa nyumba yake ndi imeneyi pepa mamuna akutchulidwa kuti ndinamuthawa nyumba yake ndi imeneyi pepa ero ndiye mwana amati unamusiya mamuna ndikanikaya kubwera ndoja kubwera nda mayi anga ali ndi chaka miezi folo uja o pepa sikuti ali kwako mwamuna akuti ali kwako kumjumaya ali konkuno kwa mayi anga kuno mumuonaso koma nyimbo imene ndinamuthawa mwamuna ndi imeneyi imene ankati ndizikhala mpaka na kalekale kumuze lumbezi tina madwala matenda akayakaya mama usiku kukamadza amalira matenda ali kudwala sanafune kumanga nyumba wina sankafuna kumanga ngasi basi ndira kuzoina kabanga o pepa ayi mulungu ndi wachikondi mulungu wagwera banja lino mulungu wagwera chisomo Chisomo cha Mulungu chili pa iwe Gertrude. Chisomo cha Ambuye chili pa banja linoli. Ndipo Mulungu ndi wachikondi zonse zikuchitika kuti wina kunjako amene ali kuonera atengerepo phunziro. Winanso amene akuziwa kuti Mulungu amasintha zinthu atenge phunziro chifukwa choti getu kumene akuchokera ikhala history tsopano ikhala mbiri nyumba ya mayi ake ya getu imeneyi ndipo ikhala mbiri kwambiri mwina kapena alamu aja a ku Malimba aja mwina pamene akhoza kupanga komenti kapena Mm, azilembera bwino anthu awo kuti ndinamuna achimwene awo alembe kapena Yeah, achimwene mwinanso kapena atitsutse kuti mwina si kwa Getu kuno kwete amufunse chimwene wawo nde kuti akaonere kuti kuno ndi kwathu kapena iyo nyumba ndikuti naye ndi ake kapena kapena muchimwa akaona senu yete pepa okay zikomo kwambiri mulungu amatikonda tonse okay aswera bwanji mama aswera eh pepani akukujambulanitu eh, ari pakamera Ah, abwera kuzaona kuti a Getu amakhala kuti so akuti ayi mukaone nde ndi paja pafoni paja munati mwana sakumva bwino akudwara chani mwana basi makoto uli otseguka amene anabwera nakowa anaona kuti ndifuna makoto kulasa mwina asendere pafupi eh, so komatu mwana akuoneka kuti a- a- a- aku ana akumadya koma chakudya mwanayo chakudya chake ndi choperewera choperewera anasiya kuyamwa riti mkaka akasiya kwalibe zii lezi 11 a Getu munasankha kumuthawa mwana kumuthawa mwana uka, kupita miezi 11 sure hmm? anyway um, ndiye panopa mwanayo amadya chani ndimava kuti amadya chiponde Eh, oh, pepa pepa nanga uyu mwana wako ayi wache mwali yanga wache mari yako au mapasa yanga wa mabasa eh, eh. A- ama twins inu, ya bre- inu, inu ma blessed kids ah? wanga ma ndi blessed ah, maria wochuka ujawe Maria uchu- tandiyang'ani maria Maria, eh? Maria. wochuka maria Ah, ah, mulungu akudalise Ah, ah, mm, eh, mariya atu achuka Mm, eh, mariya achuka kwambiri ambuye akudalise ndiye kuna amati kumuzi kwa ndani muno mwakanyoza kanyoza kanyoza tiye ndani ganya ganya Mm. ndi boma ranji Chemo. Ntcheu Mm. o Ntcheu so pamene anatsikira paja amati paja mwara Mwala woyera. o mwara woyera ah, okay e, e. so aribe sapato iwe ukupita ku sukulu eh sapita ku sukulu zipangizo kuvuta ah, serious ali ndi zaka zingati 16 nde sapita ku sukulu pepa ndi akufuna kukwatira ayinso amangokhala amangokara Aku- ali kumbuyo akupita ku sukulu akamapita kamwe agagazi yakaka nde kunoko sukulu ili patali kapena kulibe sukulu patali kwambiri ndiye munthu atapezeka kuti upitenso ku sukulu dzina ndani ndi juliana kuti upitenso ku sukulu ukoza kupita koza kupita bwino bwino anasiyira standard chani four getu anasiyira standard 7 iwenso unasiyira standard 4 16 Ah, pepa. Okay, mama. So, um, ine ndine Mr. Feed the World, ndinamujambula Getu, nthawi ina Mapanga, amamukonda mwana wanu ndi wa mtima wa chikondi kwambiri and mulungu amamukonda getu usasiye mutima umenewo usasiye mulungu amakukonda amagona iyi

tipitiseni mukati tikaone mu nyumba pepa eh, eh. so iyi ndiye amene amakhala amunawa agetu amene amati anathawira abambo ndi iyi eh, so nyumba imene amati anathawira abambo ndi imeneyi kodi mama pepa ndisanalowe mu nyumba nyumba yake amagona aGetu Eh, ndimene igetu eh, eh, pepa ndimeneyo ndithu pepa wati pepa wamuna ngati akutero nyumba yake nditi eh. ndimeneyoyo nde mama ndikufunseni nkhani ya mamuna ndi getu zinakhala bwanji chifukwa tikumva kwa anthu akulankhula kwambiri ati azilamu ake a- a getu akuti aGetu anathawa mamuna chinachitika ndi chani iyayi amunawo koma zochitika zake nyumbayi inali yanga kichini eh, ndiye kungofikira mmene munachokera ku lilongweko eh, eh. ndiye mwana wamkazi akanena kuti bambo nyumbayi kichini ndi nyumbayi ndi kichini Mm, tiyeni timangeni yathu mm, akuti ine ndilibe nthawi yoti ndingamangepo nyumba mm, mm. ndiye kuona ndi mmene ilili nyumbayi mwana wamkazi de ide chilikonzetsa idapochoka inuyo Iwo ali apongozi muti- apongozi kukakonzetsa nyumba Nyumba kupongoza alimo abambo ali momwemo inu ka- kukayikisa denga kadengako Ah, mpamene ah. nde abambo ali muti ali momwe kuti mwana wanga chimugwere chinyumba ndiye nkuona kuti abambo aja apemere ndakonzetsa nkumagonanso muti Na- momwemo nanga ntchito amagwira kuti bambo basi amene? inayo abambo ntchito yake yongokhala atu arukarire chifuwa chachikulu akatero ati pa kumbewa Mbewa? akatero akapete mbewa titatu amapa mbewa Mm, akapete mbewa nde mbewa tawo. za madya ndi Getu nde ti mbewa adono basi ine ndati ndi ndiwo akapha ndiye mwana mkazi adona kuti mutu wake sukutani ko sukugwira sukugwira kodi Eh, eh. bambo nanga poti kugwirizana ndi nyumba ndi ntchito zapakhomo Mm. zili penipeni ndisungidwa Mm. mmene muti mundisunga Mm. kodi inu mungachokera utalitali ku Lilongwe kudzagona kichini mwa apongozi Mm. lero takonzanitu nyumba yathu tione potani poti tizikhala Mm. abambo palibe achita akuti ndili na chifuwa chachikulu Ah, ah, pepa ndiye ine pano pa chifuwa chachikulu sindiumba zidina masimilimo sindiyidziwa Ah, ah. ndiye mwana wamkazi mudzi wa mwana wamkazi nango zindikira ma pakhomo pali palibe palibe kuwafunsa abambo aloyera kuti akuti ayi akubwera akubwera eh mwatsanzikana kuti abwera akuti eh kenaka ndipamene pa mwana wamkazi ati amayi ndakupatsani chipsinjo pa khomo paja Eh, eh. kodi inu nomwe mumange nyumba inu nomwe ati muzitisamala ine munandisamala ndakula lero ndiona nzanga palibe chisamalo chilichonse ndiona kuti sindikwanitsa ndine mwana wang'ono Eh, ndachepekedwa Eh, pepa. ineyo ndili kuno musandifune koma bambo ngati akufuna abwere kuti kuno pepa. Eh, abwere konkuno kwawo kuno ku Lilongwe kuno pepa ndiye waja adali ine kuti ndongo sindipita ndisikhala kuti kodi Konkuno, konkuno oh. ndipo ndidasunga miyezi itatu ndi nawo kuti komwe kuno kuona kuti amuna aono basino yangono tanda basi kaganyu kumorowera uku ulendo nkupita kuti Kumeneko. komwewo Ndiye pano machoka- pari kumalawera pano pakaya ali kumorowera kaya ali kuti Simuziwa kuti sitikuziwa, anapita kuti. tingoti bora adachoka kunoko Pepa. nanga sitimangowasunga pepa ndikuuzani bambo wanga pepa nyumba yake ndi imeneyi Ayi. oti amalowa ndi target omotele pe- pepa takozetsa ndife makolo ayi ndatokoza kuti inuyo mwalongosola zimenezi Mm. Ya, ndatokoza zikomo kwambiri ndingona nyumbayi kuti akugona pano pepani mama ine wolongololatu kwambiri Eh, so amaphikira apa inenso timakhala kumuzitu amakonda kuphikira kuno Eh, eh, pepa pepa Eh, so nyumba eh pepa ndakalowa na eka mudima ndi amagona pati mama amagona apa mayazire pano Pam- apa pamayala amagona pamweyo pamangoya aribe mpasa aribe matresi mpasa alibe matresi awatenga kuti amagona pamweyo pamangoya azire pano zoyanikira ufa basi okay pachimene akhalirapo pacha ndi amayala eya achitira muno akhalira kuti ndimene amayala mayi anga amagona ndamva chisoni bwanji pepa ndikuonanso kuti nyumba yofunika kukonzedwatu Eh, eh, pepa pepa hayi tiye mbuya mbuya alemekezeke mulungu ndi wachifundo mulungu ndi wachikondi mama timaphunzisa kuti anthu azikhala ndi mtima wachikondi dzikoli limakhala bwino ndi anthu amene amakondana wina ndi mnzake mapempera muziwa kuti mulungu akhoza kusintha nyengo zanu bora zitatero bambo wanga kuti mwina ndingaone kukoma ambuye akudariseni ndimangomva kuti dziko lina anthu limamalimva kukoma ndi mmene mukuonera nyumba mwanga Ambuye ndi wadongosolo. Mulungu asintha nyengo zanu. Mulungu abwezeretsa zokhumba zanu. Mulungu akwaniritsa maloto anu. Mulungu ndi wachikondi samatitaya. Ambuye akudalitseni.